kung'alula kwanga kwa lero wina mwina akwiya koma izi ine sindisamala wina akwiye asakwiye ichi ndi chilungamo chimene ndikufuna kunena akuluakulu ananenapo mbuyomu kunena kuti chilungamo ndi mwano chifukwa chimazaoneka ngati ndi chinthu chopweteka cha mwano mwano ee koma chili chilungamo kuli bwino kumwa pilisi lowawa kwambiri koma uti uchire ndiye ambiri timuchiratu lero chifukwa ine chimene ndikufuna kulankhula ndi chilungamo ndipo chondigwera chindigwere Ondisaka andisake, koma ichi ndi chilungamo chake chifukwa ine ndimangoima pa chilungamocho. Ndipo amanena kuti munthu samao okufa samaopa kuola. Inenso sindikuopa kuphedwako chifukwa mmene anthu akuvutikira muno m'Malawi ndi chimodzimodzi kumwalira sizikusiyana. Ndipo akanakhala kuti anthu amapempha imfa, anthu ambiri m'Malawi muno akanaipempha kuti mwina akapume. Chifukwa inu tangoganizani mmene kulili ngati ku Queens, mmene kulili ngati ku Kamuzu Central Hospital, mmene kulili ngati ku Mzuzu Central Hospital ndi mu zipatala za m'mizi monse mulibemo mankhwala. amalawi akuchita kuuzidwa kunena kuti tiyeni muzikagula mankhwala mulibemo mankhwala yeti tili ndi president amene amazitcha kuti ndi president komanso background yache ati yopemphera koma akuzunza anthu nzomvetsa chisoni kunena kuti anthu odwala matenda akuluakulu woopsa ngati mmene a- ilili khansa Mupite abale kwa inu amene mmatiti ine ndine wa madrama ujawo, ine ndine wa Tikuferanji uja. Tapitani ku Queens, tapitani ku Central Hospital ku Kamuzu mukaone mmene anthu akuvutikira ma patient a cancer. Ndikatitu kuvutika ndikunena kuti mankhwala a cancer wo kulibeko ndipo akuuzidwa kunena kuti azipita anthuwo azikagula. ndipo pa week anthu amenewa amayenera kuti apangidwe administer mankhwala a khansa mwina kawiri katatu mukapita muzipatala zinazi mankhwala a khansa ali pa 180 otchipisisa ali pa 100,000 150 so pano ngati munthu akudwala khansa wakumuzi amene amachokaso ulendo wautali mwina kuchokera ku nsanje ku chikwawa ku mwanza ku Mangochi, ku Mzuzu, ku Chitipa, akuyenda ulendo wautali ku Mchinji kuti akalandire mankhwala ku Kamuzu Central Hospital, ku Queens, kuja kumatchedwa ku Mzuzu, akalandire mankhwala a khansa koma mankhwalawo kulibe. Ndikamanena kuti mankhwalawotu kulibe ndikunenatu olo chubu chomwe chija amaikamo chi drip ija chifukwa mankhwala aja amayenera kuti akaatenga aaike mu drip ndi drip yomweyo chi, chi, chi chubu chache chija kulibeko koma tili ndi president oyendayenda amene akuononga ma billions ndipo madokotala afika size yonena kuti patient uja akamachoka naye ku theater mwi- izitu zoona zokhazokha these are issue based findings sikuti ati tikungonenatu iyayi ma, awa ma findings awa ndi yeniyeni ma, madokotala aku, aku theater afika size yo, yomasonkherana ndalama kumapanga chopereka ngati kuchalichi kuti akagulire mapeshenti pain killer weniweniyi dziko la malawi limene lili ndi atsogoleri ooneka opemphera limene lili ndi atsogoleri ooneka ophunzira limene lili ndi atsogoleri olemera molapisa koma alibe chidwi ndi anthu awo ukayang'ana kumbali ya anthu a bizinesi ozilimbikira okha mwachitsanzo muatenge ngati asodzi mmene asodzi akuzunzikira asodzi nyanja ya ulere ya mulungu koma mukaone mmene aboma a apolisi mmene akumangira anthu kaye kaye ku liwonde national park kuyandikira ndi nyanja ya malombeyo mukaone mmene anthu akuzunzikira kumenekoko asodzi amene ama- anabadwira mmenemomo makolo awo anabadwa mmenemo mu nyanjamo ntchito yawo ndiyogwira nsomba Ndipo ti, ife chimene timadziwa nchonena kuti aliyense amampatsa, amamuuza kuti azidula msonkho kuchokera ku boma, ku Fisheries, koma leroli kutabwera African National Parks, anthu akuzunzika koopsa, azungu amenewa akuwatenga anthu okuda ngati ndi anyani ndipo akuzunzika. Kalekalelo tikati tikamapita cha ku Malombe uko kuyandikira ndi, uh, Liwonde National Park, Inde, Lion- Liwonde National Park ndi protected area kuchokera kale, ndipo olo mwana wobadwa kumene amadziwa kuti uko uko sikopitako iyayi. Koma lero lino African National Park itabwera, kaya chifukwa chokuti ndi azungu, paja ku Malawi kunoko timaopa azungu. Aka, mzungu akakukalipira kuti stupid, iwe umanena kuti kumasekerera. Anthu akuzunzika koopsa mu ziko la Malawi. Asodzi amene ankalipira nthawi imeneyoyo ana awo sukulu, sukuluyo analephera. Asodzi amene ankadalira kumamanga nyumba zawo, kumapanga china chilichonse kuzera ku usodzi pogwira nsomba, zimene zijazo zatha. boma ili boma ili likuzuza anthu koopsa maboma ena mbuyomu inde a- analipo koma zimenezi kunalibe maboma ena mbuyomu achokeramo koma sanazuze asozi a nsomba tikunenatu kuja kumatchedwa ku uh, uh, liwonde national park imafikapo nthawi ina ndithu anthu ndikuphedwa kumenekoko kuphedwa anthu a DC a Mangochi akuziwa DC wa Balaka akuziwa DC wa Machinga akuziwa mafumu ayesesa kumenekoko a Chimwala ndi anzawo kuyesesa kuti mwina akambirane nawo anthuwa koma sizikutheka kufika saizi yokupha munthu kumupha munthu chifukwa wapezeka akuwedza nsomba Dziko la Malawi anthu mmene akuzunzikira simasewera, tikapita ku ma estate a Thyolo ni Mulanje ndiye isiya nkhaniyo aise uisiye chifukwa ameneja ndiye ndi akapolo kuchokera nthawi ya Welesike kaye kaye malo malo kumeneko ndiye kulibe tiyi anamuzala pakana mukhonde kuyang'anaso malipilowo malipilo ache kumakhala ngati akumpasa mwana kuti akagule chitumbuwa nthawi ya break ku sukulu ndi ziko lomvesa chisoni lero ukamaona akupanga ma tactics anthu amene wawa kuti abere zisankho ati azawineso kawiri ndikumazifunsa kuti hey, awa ati abwere ati azapange chani chimene achiyiwalira m'malawi muno ndi chani Ine ndaona kunena kuti Amalawi ambiri ndife Amalawi ofoka. Amalawi ambiri kaya ndife opepera mwina ndinene mawu amwano choncho chifukwa zimene zikuchitika kuno ku Malawi kukanakhala mayiko ena afisi amenewa, asatana amenewa atapakirapo matewera awo kumapita kwa amawo. koma ifeyo amalawi tinafasa kwambiri olo za ndege yomweyi ndege yomweyi ndege ya Chikangawayi malipoti onamawa kukanakhala aziko lina anthu ali pa nsewu lero koma kunati ti tingoyitanisa mademo a Chilima kuti tiyeni tipite pa nsewu muona achinyamata sotu achinyamata amene ndi generation yathu chifukwa ziko lina lililonse kapena generation ina iliyonse imazilamulira yokha koma achinyamata ndi amene akuzuka lero ndikumakapangisa ma press conference kumanena kuti ayi e, Winiko ameneujayu ndi wachamba e, osamumvera olo kuti tipite pa nseupo osatuluka ndi pamene mmatenga makamera anu mafoni anu ndikumajambula ndikumafunsana kuti kodi kumene koko kumademo a Chilimawo ujeni chiwinikocho kwabwera anthu Iya, amene chachisiru kwabasi musiyeni amene akuchemerera zimenezo ndi a chinyamata generation yathu ya ife imene ikanamalamulira ziko linolo koma taasiira agulukunyinda akuluakuluwo kuti anatha azitipasa ifeyo ma directions amene sangapindulire ziko nkomwe. Uthenga wanga opita ku banja la kwa a Chilima, banja la utm komanso a Malawi nonse amene mmakonda ziko lanu. Ndinafuna ndikulangizeni kunena kuti inu a utm pamene mukupanga program yanu yopita ku convention, ndafuna ndikulangizeni uthenga uwu ndi wa ulere, muutenge musautenge. Koma ineyo mmene ndaonera ndi mmene a Malawi amachitira, Palibe amene atazasunge legacy ya chilima kupatula nkazache ndi akubanja eyi ndipo inu akubanja mukayilekelera nkhaniyi chifukwa cha sukulu chifukwa chopemphera chifukwa chof, chifukwa chofuna kusunga malamulo kuti musatengepo mbali pa nkhani za utm muziwe kuti legacy ya chilima yathera pompo ndipo ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti ngati mukufuna kusunga chipani chimenechi kuchisunga ichichi cha saulosi chilimachi nkhope yache kuti iza izakumbukiridwe ndi ana a mary chilima tengaponi mbali ndipo mwina nkutheka kunena kuti siku lija ngozi ija imachitika anali mulungu ananena kunena kuti a inu amayi musapite nawo chifukwa ine ndimakuziwani inu amayi chilima ndinu mayi wokonda mayi amene simmamusiya mamuna wanu mmayenda naye kwina kulikonse koma mwina chinali chinsinsi cha mulungu leroli mwawaonatu azinzake amene amazitcha kuti ati ndi anzake a chilima tikunena pano ena akupanga zodabwisa kwambiri kumadabwa kuti sha abale uyuyu uyuyu sakati panyanizache wa chilima uyuyu uyu akupanga izizi ndipo akuluakulu kunja kuno kosazakhulupirira munthu ena mwa iwo ndi amene awa anamuthawa saulosi chilima anamuthawa kuja ku chikangawa nzawo akuzizi- akuzizidwa kumene kujako iwowo ndikunena kuti searching muilephere muyisiye searching iyimire pompo chifukwa kunja kwada. Amene ajatu analowa pa mpando chifukwa cha Chilima. Mu utm munso alimo ena amene akumayima ndikumapanga matama ngati akumusapota Chilima kapena ankamkonda Chilima koma ali manjanjawidi eni eni, agulukunyinda, afiti, a satanic amene pamaso pa zana lija ankalira misonzi pakana maso kutupa. koma akunyadira kuti Chilima wamwalira ine ndimafuna ndikupempheni inu akubanja mupange zimene amapanga azipani zina musasiye ichichichi mukachisiya muziwe kuti olo pa nsalu paja olo pa t-shirt paja siku lina mudzapeza nkhope ija palibepo ndi mmene zimayenderatu ndale za kuno ku malawi ankaziwa ndani kuti pa nsalu ya mcp nkhope ya kamuzu izachokapo ndikulowapo awa aleruwa ankaziwa ndani si nthawi inayake panalowapo nkhope zawo ndi s- malemu sidiki miya lero si yasalapo yache yokha ankaziwa ndani ndiye muziwenso kunena kuti izizizi ndikukuwuzanizi siku lina muzandikumbukira ndipo munthu palibe munthu amene ali ndi kiyi kiyitu kuposa mere chilima ndipo ziko lino likanakhala kuti tilibe mtima okonda zathu zathu tili ndi mtima wowakonda amalawi zipani zonse udf pp aford dpp a utm mukanayitanizana ndikokakhala pa emergency meeting kunena kuti kodi ti- kuti tichose ng'onazi tithane nazo kupatula izi akumapanga mapulani oberawa ndi chani titani kiyi ndi mayi chilima izizizi mundikhulupirire tayitengeni pamene mukumvera odiyo muyitenge nkhope ya amayiyo muyiyang'ane mulibe chisoni simukuonapo fyuchanso pamenepo koma vuto la ife anthu akuno ku malawi ndale zathu sitikonda anthu amzikolo ndale zathu zakuno timafuna kuti tizizilemeresa tokha andale akuno amafuna azinena kuti izi zi ndi zanga mmene amapangira a bizinesi ena amangofuna azilemera okha safuna kuwalemeresa anzawo kuno ku malawi kuli vuto lalikulu koopsa tikanakhala kuti andale kapena akanakhala kuti andale amakonda dziko lino mmene zachitikira za chilima muja tonse tikanabwera pamodzi ndikutenga kiyi ndikupeza kiyi ndipo kiyi yake ndi mere chilima ndiye mere chilimayo kumusiyapo kumusiya atupele apo kumusiya enoki chihana mbali inayo ndikuzamusiya bambo wawo Muthalika mbali inayo mukutha kuona chani abale? Kodi kampeni yache ingakhale yotani? Koma vuto la kuno ku Malawi chimene timaziwa pa nambala wani ndi kuba. Timangofuna tiziba basi. Sitikufuna kutukula dziko lino ndi chifukwa chake olo achinyamata pakali pano akuvutika. Olo aja amafunika kupita ku Israel aja anaberedwa ndalama zawo ndi boma. Boma la Malawi kudzera mwa Chakwera anaba ndalama za anyamata aku Israel. panopa sakupitako ku israeliko ndiye mukanayimatu munene chilungamo kuti kodi anyamata aja azapita ku israeli kapena sazapita ku israeli ndikunenatu anthu okuba inu kodi anyamata munaatengera ndalama zawo ena anangongola ndalama zakatapira tikunena pano akumagwidwa akumwa mankhwala ena atatenga zingwe kuti akazimangirire aziphe chifukwa cha ngongoli zakatapira zimene munazipangisa inu aboma ana aja akuzunzika aku israeli aja ngakhale tikuziwa kuti akupita ku ukapolo koma mukanawawuza muziyapasa ma update mmene mmapangira inu ngati nthawi ija ya ngozi ya ndege ija koma lero kuli zii mungobweresa ma statement onama munanena paja nokha kunena kuti aku germany apeza black box ndipo boma la malawi laapasira black box lero mukatulusa lipoti lonena kuti black box munalibe ufiti agalu inuyo asatana mufuna muziyapusisa amalawi mmaona ngati ndife ana anu ndiye ndikufuna ndikuwuzeni pano kunena kuti achinyamata aja mmafuna kukagulisa ku israeli akuvuta kwambiri ndipo akuzunzika muwauze chilungamo kuti israeli ilipo palibe than kuti muzipusisa amalawi koma ndafuna ndikuwuzeni amalawi joker wathu padakali pano ngakhale inu akubanja kwa achilima ndi mary chilima ndipo ingakhale voti yache osakhala yamasewera azimayi kumuvotera mzimayi nzawo tiyeni tipereke ndithu reward ku banja limeneli la kwa chilima pomusankha mary kuti ayimirire upulezidenti zinazi a utm mungozinamiza enawa abwera kuzadya chuma cha masiye achisirize ndikunena ndine na madrama wati kuferanji Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri amene sinimaopa wina aliyense ndipo wina chaka chino voti sayiona koma ine m'maso mwangamu inu akubanja kwa achilima khalani pansi moganizira bwino poganizira ntchito imene anagwira m'bale wanu isathere m'malere enawa ni manjanjawidi